Bhuel, sa bhliain 2000 leag na Náisiúin Aontaithe amach ocht mórsprioc chun dul i ngleic le fadhbanna bochtanais agus an spriocdháta ná 2015 agus bíonn na Náisiúin Aontaithe ag bailiú le chéile go minic chun féachaint ar an dul chun cinn atá á dhéanamh agus i measc na rudaí atá tar éis tarlú atá bainte amach go dtí seo ná gearradh Gearradh leath líon na ndaoine atá ina gcónaí i bhfíorbhochtanas, titim aon trian i líon na ndaoine atá ag fáil bháis le malaria, tá a dhá oiread daoine in ann teacht ar uisce sábháilte ná mar a bhí agus tá 90% de pháistí ag freastal ar an mbunscoil sin, ardú mór 1999 an uimhir a bhí ann ná 82. Ach é sin ráite, tá spriocanna eile nach bhfuil bainte amach fós agus mar shampla tá fós níos mó ná 1 billiún duine ina gcónaí ar níos lú ná $1.25 in aghaidh an lae agus sin an saghas limistéir atá ann chun féachaint an bhfuil duine ina gcónaí i bhfíorbhochtanas. Agus an. Bhí cruinniú mór ag na Náisiúin Aontaithe i Nua Eabhrach an tseachtain seo caite chun féachaint ar na Spriocanna Forbartha Mílaoise agus freisin féachaint ar cén saghas spriocanna a mbeadh acu tar éis dhá mhíle is a cúig déag agus rinne siad cinneadh go mbeidh an chéad bhabhta eile de spriocanna bunaithe ar phrionsabail cearta daonna cothromaíocht inscne agus riail an dlí agus go mbeidh na stáit atá ina mbaill de na Náisiúin Aontaithe ag déanamh iarracht mór na na hocht sprioc atá ann faoi láthair a bhaint amach faoi 2015 agus ansin go mbeidh níos mó plé agus anailís ar céard a ba cheart a bheith a bheith ann ina dhiaidh sin. Tá beidh athrú eile atá siad ag iarraidh bhaint amach tar éis 2015 ná go mbeadh spriocanna agus táscairí ann le haghaidh gach tír, ní amháin tíortha saibhre, ná go mbeadh gach tír, go mbeadh an brú orthu cabhrú chun na spriocanna móra seo a bhaint amach. Is rud iontach é, ceapaimse, go mbeidh na spriocanna forbartha nua i 2015. Beidh sé do gach tír bocht agus saibhir. Sin iontach, nach bhfuil? Ie, bhuel sin é, agus freisin tuigeadh go bhfuil bochtanas ag athrú go mór. Mar shampla, tá tíortha a bhí bocht atá tar éis éirí níos saibhre le cúpla bliain anuas, ach an rud ná go bhfuil fadhb míchothromaíocht ag ardú, so cé go bhfuil bochtanas domhanda ag laghdú in aghaidh na bliana, tá míchothromaíocht ag ardú i tíortha saibhre agus i dtíortha a bhí bocht ach atá ag éirí níos saibhre agus tá an-chuid daoine atá fós gan you know na gnáthrudaí ba cheart a bheith acu chun saol a bheith acu agus mar shampla tá Gach oíche téann 860 milliún duine a chodladh ocrach agus cé go bhfuil dóthain bia sa domhan chun muid le haghaidh gach duine. Bhí sé ar intinn agam labhairt leat níos luaithe faoi seo mar tá fhios agam go bhí poiblíocht mhór ann cúpla seachtaine ó shin gur sheol sibh, Oxfam, botún tuairisc amach ag caint faoi. bochtanas go hidirnáisiúnta ag caint faoi dhála gach tír, go háirithe na tíortha atá i mbun déine. An féidir leat beagáinín a rá faoi sin le do thoil? Bhuel, bhí, rinne Oxfam in Éirinn agus ar fud an domhain chuir muid tuairisc le chéile le breathnú ar an tslí a raibh daoine agus na polasaithe déine atá tagtha i tíortha nós Éireann, an Phortaingéil agus an Ghréig agus an éifeacht atá acu sin ar saol na ndaoine sna tíortha sin. Bhí muid ag breathnú freisin ar shamplaí de pholasaithe déine ó na 1980idí i Meiriceá Theas, tíortha ina mbíonn Oxfam ag obair, agus ag féachaint an raibh ceachtanna le foghlaim ó na samplaí. ó na hochtóidí agus an rud a bhain muid, a bhaint, a bhain muid amach ó thaobh an anailís seo ná go bhfuil na polasaithe déine ag, ag ardú bochtanas i dtíortha in Eoraip agus nach, nach é déine an, an bealach chun, chun an eacnamaíocht a chur ar fónamh arís. Tá níos mó daoine ag dul isteach ar bocht ná mar a bhí agus tá baol mór ann go mbeidh glúin iomlán i gceann fiche bliain a mbeidh go mbeidh bochtanas an-ard sa ghlúin sin muna gcuirtear stop leis na polasaithe déine atá ag feidhmiú faoi láthair i dtíortha nós Éireann agus tíortha eile san Eoraip. Ok, ba mhaith liom Sorcha caint leat faoi seo arís, an bochtanas in Éirinn agus san Eoraip. An tuairisc a sheol sibh amach cúpla seachtain ó shin, an é seo an chéad uair atá sibh ag caint faoi bochtanas in Éirinn? Bhuel, sea, sin an chéad uair a thosaigh muid, rinne muid rud mar seo, yes, so seo, is rud nua é seo dúinn, saghas anailís a dhéanamh ar bochtanas in Éirinn agus. san Eoraip so yeah tá muid so is rud nua é sin. Ba mhaith liom caint faoi seo arís b'fhéidir cúpla seachtaine ach just mar de bharr go raibh agallamh socraithe againn inniu chun caint faoi spriocanna forbartha na Mílaoise just leanfaimid ar aghaidh ag caint faoi sin ar feadh cúpla nóiméad. Is iontach an rud é go bhfuil sprioc amháin ó thaobh oideachais de bainte amach agus tá roinnt spriocanna eile atá bainte amach i dtíortha áirithe, you know. An mbeidh níos mó oibre agus b'fhéidir maoiniú á chur isteach anois agus suas go dtí 2015 chun na spriocanna eile a bhaint amach sna tíortha bochta? Bhuel ag an cruinniú i Nua Eabhrach, D'aontaigh na ballstáit go mba cheart iarracht mhór a dhéanamh anois chun na spriocanna atá ann le haghaidh 2015 a bhaint amach, ach is dócha go bhfuil sin, tá sé deacair le haghaidh an-chuid tíortha mar gheall go bhfuil cúnamh domhanda ag laghdú, mar shampla bhí titim 5 billiún dollar go domhanda i gcúnamh. domhanda cúnamh don iasacht an bhliain seo caite agus tá saghas an-chuid fadhbanna eacnamaíochta tíortha éagsúla agus ciallaíonn sé sin nach bhfuil na buiséid do cúnamh domhanda chomh ard is a bhí cheana. Ach tá roinnt tíortha ag cur maoiniú breise ar fáil, mar shampla chuir rialtas na Breataine billiún punt isteach sa chiste chun iarracht a dhéanamh níos mó oibre a dhéanamh ar fadhbanna TB agus malaria. Agus SEIF freisin. Sin é, agus SEIF freisin. So tá, is dul chun cinn é sin ach tá sé deacair a dhéanamh amach an mbeidh an maoiniú agus an obair atá ag teastáil, an féidir é sin go léir a dhéanamh chun na spriocanna a bhaint amach so. Feicfidh muid arís i gceann bliana mar sin an bhfuil dul chun cinn suntasach déanta nó nach bhfuil. Agus caithfear a rá ar son Rialtas na Breataine go bhfuil siad an chéad, gurb é an tír an chéad rialtas atá ag chun nó ag. Glacadh leis an sprioc chun 0.7% de de na GNP a bheith curtha, tabhartha do cúnamh idirnáisiúnta, nach bhfuil? Sin é, yeah, ach is dócha tá sé níos deacra do tíortha ar nós muid féin an sprioc de 0.7% a bhaint amach. Tá laghdú suntasach tagtha is dócha le cúpla bliain anuas agus tuigtear é sin is dócha mar gheall ar an saghas pictiúr eacnamaíochta atá ann sa tír faoi láthair. I 2013 bhí 623 milliún euro curtha ar fáil don um, de chúnamh idirnáisiúnta. sin laghdú ó 2008 nuair a bhí €1 billiún curtha ar fáil. Ceist dheireanach. Tá fhios agam, Sorcha, go bhfuil muid, mar a luaigh, dúirt tú, i mbun an próiseas chun spriocanna forbairt nua a bheith againn i 2015 agus beidh siad do gach tír, bocht agus saibhir, agus labhair muid faoi sin cheana agus go deimhin beidh arís le cúnamh Dé. Ach Maidir leis, mar fhocal scór ar na spriocanna Forbartha na Mílaoise, conas gur féidir linn a bheith ar an eolas faoin obair seo, an féidir leat a insint dúinn ar fad? Tá an-chuid áiteanna le eolas ar fáil, mar shampla leathnach Facebook leithéidí na Náisiúin Aontaithe nó Dóchas, 'sé sin an eagraíocht. Ball eagraíocht dos na eagraíochtaí eagraíochtaí forbartha atá in Éirinn agus go deimhin suíomhanna ar nós Oxfam agus eagraíochtaí eile. Tá rud nua ar um ar siúl ag ag baill Dóchas feachtas nua darb ainm The World's Best News agus bhí cúpla píosa sa Metro Herald le déanaí a bhí ag féachaint ar na dea-scéalta atá tagtha amach mar gheall ar chúnamh domhanda agus cúnamh idirnáisiúnta agus freisin tá tá leathnach Facebook ann World's Best News agus tá tá neart eolas le fáil ón ón leathnach sin agus go deimhin na na suíomhanna atá ag na heagraíochtaí eile chun súil a choimeád ar céard atá ag tarlú agus na dul chun cinn atá á dhéanamh mar go minic cloiseann muid na drochscéalta agus ní B'fhéidir nach bhfuil dóthain sonrú dos na rudaí iontacha atá bainte amach mar gheall ar an tslí a bhfuil muintir na hÉireann tar éis tacaíocht a thabhairt do dhaoine atá i bhfíor bochtanas ar fud an domhain agus tá sé go deas féachaint ar na rudaí dearfacha atá bainte amach againn agus le cúnamh Dé go mbeidh muintir